wawa zifumu wawa zifumu kwa anthu nonse amene mukuvutika mmoyo mwanu video imeneyi ndi ya inu kwa anthu nonse amene mukuvutika kaya muli ku Joni mukuvutika chiyambireni ku Joni ntchito simapezeka izi ndi izi mumangokhala movutika video imeneyi ndi yanu kwa anthu nonse amene mumapanga mabizinesi ku Malawi mumapanga ndalama koma ndalamazo sizimapindulirani akuluakulu video imeneyi ndi yanu choti muziwe nchakuti ife kapena ine sine sing'anga ayi mwandimvetsa eti Channel ya ine ndiyongophunzitsa anthu ngati pali kwina kulikonse kuthekera koti anthu angathe kuzindikira kapena kupanga china chake cha nzeru choti chingathe kubweretsa kusintha mmoyo mwawo ndiyenera ndikuuzeni kudzera pa channel ya ine. Channel ya ine ndi ya straight. Ndimangobweretsa nkhani zimene zili zopindula kwa anthu anga amene amaonera ma video a ine. Mwandimvetsa eti. Ndiye akuluakulu ngati mumapanga ma business koma ma business anu sakuyenda, ngati mumapanga ma business koma ma business anu ndalama zimene mumapindula sizikuoneka kumene zikupita, Izi ndi zimene zikufunika kuti muzipanga chifukwa anthu ambiri sanje inachuluka makamaka ku Malawi anthu ambiri ndi asanje safuna wina wake azipita patsogolo iwo aja adinakali mommuja mwandimvetsa koma choti muziwe nchakuti Mulungu sanalenge munthu kuti azizavutika kuvutikako ndi anthu amene amangopangisa zimenezi kuti anthu ena ake azivutika mwandimvetsa eti ndiye ngati unapita ku joni ntchito sikupezeka zinthu sizikuyenda izi ndi izi vuto siweyo koma pali anthu ena ake anakupanga chipongwe mwandimvetsa ndiye kuti tithane ndi zipongwe zimenezi umu ndi mmene zimakhalira akuluakulu ngati muli okwatira mkazi wanu azikozera mu beseni akakozera mbeseni muja mutenga mkodzo uja kutenga madzi kuphatikiza mukaphatikiza mukasambe madzi aja mukasamba madzi aja musazipukute ayi mkodzo uja uwumire pachani pathupi panu kenako mulowe mbulangeti phe musayankhulane naye mkazi uja Kukacha mammawa wanu ndipamene mungathe kusambanso madzi a fresh, madzi osambira ndi mchere. Madzi osamba muziphatikiza ndi mchere. Mwandimvetsa? Zimachotsa zinthu zonse zoipa. Mwandimvetsa? Ngati ena ake sakufunirani zabwino izi ndi izi, zimachotsa. Mwandimvetsa? Imeneyo ndi njira yoyamba. Njira yachiwiri ndi iyi. Ngati siwe okwatira, ungathe kupanga izi. Mammawa uja ukadzuka, kacha m'ma 7 ukadzuka mkozo woyamba uja umene umakoza uja uiki- ukozere m'beseni utenge mkozo uja uphatikize ndi madzi ukasambe mkozo uja uwumire pathupi umu ndi mmene amapangira anthu ambiri makamaka aku pakistan chifukwa ndimafunsa kwa anthu amene zikuwayendera kwa anthu amene zimayendera monga ngati mapakistan amapanga mabizinesi mabizinesi awo amayenda kwambiri mwandimvetsa ndiye ndimafunsa kodi bai kodi mabizinesi anu amayenda mumatani kwenikweni izi ndi zimene amandiuza ndiye ngati bizinesi yako upanga bizinesi koma bizinesi yako sikuyenda izinso ndi zimene ufunika kuti upange mwandimvetsa eti utenge tsitsi lakoli udula tsitsi wezi ka tsitsi kamulu ndithu kawezi kenako utenga ubani ubani wako osati wamtengo uja pali ubani wina wake asilamu akudziwa umene umakhala ngati ka chimwala chonchi uyatsa ubani uja makamaka munthu akamwalira amayika ubani ngati umene ujawo mwandivesa amawotcha ngati ubani ujawo mwandivesa utenga chimwala chimbulu cha ubani chija uyika poterepo utenga tsitsi lija uyika pa ubani paja ndikumayankhula zimene ufunazo chonde m- ambuye mulungu chonde musandilole kuti bizinesi yanga itsike chonde ambuye mulungu chinthu izi ndi izi mavuto ako onse unena pamene pajapa kenako china chilichonse chibwera ku normal Mwandivesa? Chinaso ndi ichi akuluakulu pali anthu ena ake amayenda mmakwalalamu munjiramu ndumu amapeleka ndalama kwa anthu ena madzi amapanga zime nda ena amapanga zimene zina mumapranki ah mapanga prank eko ndalama kamakuti makuti akuluakulu muzalolere kuvutika koma musazalole kuti muzalandire ndalama kwa munthu oti simumudziwa osapanga chibwana chimenechi fa anthu ena ake amapanga njira ngati zimenezi akupatsa ndalama iyo kumati wandipatsa ndalama osadziwa kuti akukawa zochuluka iweyo mwayi wako wonse akuchot- akutengera koma wangokupatsa ndalama wagulitsa mwayi wako ndiye mudziona anthu ambiri ozindikira samalola kulandira ndalama kwa munthu wachilendo salola even kwa munthu womuziwa sukuyenera kulandira ndalama ayi mwandivesa lola kuti ukhale wovutika koma bola iweyo uweke kusiyana ndi munthu akupase ndalama iwe uzaone mapakistan ambiri akafuna kupasa chakudya amachipempherera kaye kuchipempherera kaye olo kuti akupase ndalama mapakistaniwo kuti akulipire amayipempherera kaye kuyipempherera kaye ndalama ija ndikukupasa uziwa chifukwa chani imene amapempherera ndalama kuyipempherera ndalama sakufuna kuti upangire china chake pa ndalama imeneyi akukawa mwayi wako ndaziona zimenezi amapemphera kuipempherera kaye ndalama ija kena kukupatsa ndi akuluakulu chonde musazalole kuti munthu azakupaseni ndalama hayi hayi prank ndopanga prank ndalama iyi osalola ayi mwandivesa mupite ku nigeria ku nigeria atu anthu sam- anthu samalandira ndalama kwa anthu osadziwa sizitheka even chakudya angathe kupasa ndalama ija iwe after one hour wasowa wapita angathe kupasa ndalama ija kungolandira ndalama ija kuyambira tsiku limenelolo palibe choyenda palibe cha nzeru chimene ungapange mwandivesa nde akuluakulu chonde osamalandira ndalama kwa alendo kwa anthu oti simukuwadziwa ndi zinthu zina zimene ndakamba zija chonde zigwiritseni ntchito chonde akuluakulu mkozowo ngati ulibe mkazi even sister wako angathe kukozera iwe kusamba mkozo wake uja mwandivesa pamodzi ndi madzi ndizoteka sister wako angathe kupangaso zimezi chimozimozi mwandivesa even sister wako angathe kupangaso chimozimozi kukozera mbasini mwa mwake iwe ndikusamba mkozo wake uja phatikiza ndi madzi chimozimozi zimachosa minyama lero azifumu nkhani ndi straight imene sife asing'anga koma tikungofuna kuphunzitsani mwandivesa kudzera kwa anthu zimene akundiuza akuluakulu Nkhani ndaziunjika pamodzi kuti nanunso mudziweko kuti mwina tingathe kusintha.